ịhụbeghị ya Igbo bụ Igbo ka ọ nọ na-afịa ya ịhụ a ya na-ekwu a na-eme eme na ya bụ ihe ha ncha nọghasị ya n'isi na ya bụ ma ajụ ọ na-ebu ajụ bube ha mana artery ha anọghọ anọ- anọ- anọkọta ha ọ ya bụ ijekọta buo ha ajụ nye onye onye i nwere ike mere ala kpalị ọnakọ ha nọ iche iche so ndị ọha ka ị na-etere esi ihe ọma ha gị n'anya ọmata ha na artery niile nọ na mkpụrụ anya gị ihe ọbụla emere gị n'ụkwụ ọ reportụọ ya n'anya ee bụ- bụ aja isi ọwụwa bido ahụhụ ụzọ bido ọ na-eji figo gị etinye o mere nke ji eme gị ya mere rụụ ma etinye gị ego ịchọba ya gangị ganga gangị ganga maka ịṅụrụ mmanya ọ na-ala kpọm ma si etu ihe hụ na ha ncha nwere ọwa isi na na- mkpụrụ obi na-apọmpụ ya na-ebugo ọha dị tank bụ ihe Wow. nke ọbụla nwere line nọ n'ahụ Mm. lele ka ụkwụ dị ekwe hụ na ọ gbago so etu ị na-emebi ụkwụ dị dị na ihe a wọk Hmm? tupu idekwata ụkwụ ya ehe artery na njikọ na wee nọ n'ụkwụ ya ọ gbadakwara otu otu ibe na ka o si n'azụ ka ha ncha nọ akwara ọbụla bụ n'azụ ka ọ dị ọ dịghị n'ahụ eriri ga- ụmụ eriri gafere ahụ Mm. wee kpuchie artery anọghọtara gara gara ihe ka eji ekpuchi ahụ ahụ ọ nọrọ onwe ya. ma azụ na anene ka ihe niile ewu ka na ka esi gbada gbada ụkwụ Eji ọgụchie kọrọt ọ ya bụ ya Okay. ndị na wufe uwe ike ewecha ya ma ụkwụ ma ya na ewere n'ukwu ha bụ bụ isi bụrụ bụrụ ukwu

ekpakwa ka na anana ka na na abụọ na ọjị ya ruru iri ndị na biri ya na wetu aka gị ee ama ahụ Mami, ka ka o si emebu ga-eme before ọzọ ọ wega na o wepụrụ mkpara aka na akwara ji ele akwara ji mkpara aka ihe na ihe na ihe na ọ na mkpara aka ka ọ da like how many days ka ọ nọ wee wee kwụsị igbu ya mgbu sọsọ ọsọ ahụ aka ya dịghere n'ụmụ aka gị dịghere n'ụmụ ọ pụọ na ka ịhụ na a- akwara ji ihe na. ndị na ndị na-ewu nsọ ka a sọ gara ya agbagharị agbaghị ume mkpụrụ aka na bido aka na wee ihe ọ dịbụ iri banye ebe a Taa, o jizi na-eri a ka njọ ndị ọtọ na-amụ ihe a sị m nwoke pụọ pụọ pụọ pụọ pụọ mụ na gị eje ha akọwa ama m ihe eje m ama anyị gaba gaa jere nwaanyị ọrụ ya bụ onye mechie ike wee ya sị gaba gaba ebe a jee cheki godo ijecha ịnata enwego onye bịara ebe a ịgwọ ihe dị ka ihe a na ma ọ bụ ịgba ọkpụkpụ agbachitenwe hmm? onye ọbụla bịara ebe na omeghị onye ukwu were kama ha ọrịa ha ajechaghị bọọdụ ha abịa mgbuo ọkwa ị hụrụ onye onye pụrụ ka na wee wee gbọdọ ka ọ nọtọ Mm, o ọ kwuru mmadụ ya, gwara ya o kwuru ya nke ọmụmụ nwa ole ọ nọrọ ya maka mgbe ya bụ ihe ji wee tụba m n'anya ịnwe akwụkwọ ya Mgbe ọzọ ka m akwụkwọ ya na- na-ekwu akwụkwọ ya maka ya. na-abọ owe enwere ike ka onye wụrụkwa nna m ochie kwue nke dịkwa n'ụlọ be m a na-akụ nkụ a na-asị gị gaba akpụ ee ọ bụrụgodị nke a si were mere address akpụ asịghị m ma amụ- Nwere eze. amụchiwe ọgwụkara ka ha bụ ee nnukwu address akpụ a ga m gwara ha ma nje na a na-eje ma ihe na m gwa ha ụnụ atụtụkọ n'anya m ọ bụkwa m bịa sị m eriri m nne m. mana sị eziokwu ahụ ụnụ na-ede mana eziokwu ndị ma village ha sịkwa m nchewa adị ha ọwụ m bịa mgbe m nweta ohere bịa bịa sị m, nata ya ego ọ bịa lee Ah, Igbo bụ Igbo ụnụ afụgo ya fụ nna anyị ukwu ka anyị na-esi wee nọdụ tata fụ ndị a na-agwọ ụlọ afọ nwere ma ndị ọkpụkpụ a gbajipụrụ agbajipụ hmm, eji nwayọọ na-ehukọ ya ee ị nụkwara na ihe o kwuru gbasara ka o si ana ego nke mana nke bụ eziokwu kwa ifi na-azọcha ka adakwa ekechi ya ọnụ hmm? kawa iji nwa ọkụkọ mata asịzi ihe egbe buru ya bịakwa na nke papa ma ọ bụrụ na ọ mma gị ma ọ mma nnukwu gị ma ọ bụ your uncle ma your aunty ka ọ gwọgoro so far ehe nụ na onye a gwọrọ ọ na-adị mma ọ na-abịa nye thanksgiving ọ bụghị sọ n'ụlọ ụka ka a na-eje thanksgiving maka na ọ bụrụ na a na-eme ndị a na-agwọ ọya appreciate etu ha si azọ ndụ eh, ọkụkọ na ewu dịga be fada ma ọ be eh, dibia ma ọ be eze mmụọ ihe ha aka nke dibia maka ọndụ ka ọ na-azọ ee maka mmadụ ji enwecha accident etu a na nwee ike momi ya ụbọchị ya agwọcha ya na-eje thanksgiving n'ụlọ ụka ya ha bịabe ee ya nwa dibia gwọrọ ya bụ ihe ee ọ n'aka mmadụ ka chineke si alụ ọlụ ee ọ na-adị mma onye rụọ ya rie ọ bụghị sọ dibia na-agwọ oke ite na oke awere ka unu ga-eme akpụgoro ihe akpụgoro ọkụkọ ekwe na ebe a na-agwa ma ụmụ ya ụlọ na-agwụda adịghị ụlọ

mana na nke ikpeazụ a olu ka ya arụ dadi signboard ya nwee ahịọwa ee eh? ya nwee ahịọwa so any place ọwụna ị nọ ee eh, na ekwivu nọmba gị n'isi ọkwa adịkanị iji akpọrọ ya ee ndị mmadụ ha anụkwa Mba. akaụntụ nọmba gị dịkwuo nso idenye maka ụmụ Igbo nke onye nwere ya jiri kwado o nwere ike ihe ha elekọta onye ya azọ gị ndụ echi anya maka ị feel like oru- ọ bụghị gị ka o mere ee ị maha ma echi o sibe ike onye ya azọ gị so it's good to appreciate good things when we have it ya the major reason m ji wee bata sị na mma bere na nke a ma bịa be nna m ochie ka m gosi ụnụ na enwere adreesị akpụ o bichiri ụzọ ka ọgwụ ihu be gị nakwa wụrụ ya ahụ enwekwa ihe nkere esi aka na ọrịa gbabisi ụzọ anyị ee ya mere na aka mmiri ee kwa ụtụ- kwa ụtụtụ o jebe ọrụ ya bịa ṅụrụ Ee, ọ ọ na-egwedịrị ya bụ ụzọ gbotiri ee ee so abịara m agụchata igbo na-afụ gị ihe ọ na-eme doro ya anya ee maka ọ bụrụ na ọ kwụba charge ihe eji agwọ ihe a i je n'ụlọ ọgwụ agwọ gị ezigbo maka ihe ya eji a ya akpọrọ gị 400,000 500 n'ụlọ ọgwụ nwekwa ike ma sị agwọtakwana gị ị ghọta ị na-ama ị bịa ebe a agwọọ gị ọ bụzi ha sị gị ole ọwụna ka ha na-amachatawa onye ọ na-ama ihe akpa rice na-ada ọ na-eri nri ee o nwekwuru o nwekwuru ụmụ nwee ụmụ ụmụ ee ọ bụgodị nke o ji elekọta onwe ya anya ọ gbahọ moto ọ bụghị a sị na ekwukwe enye gị moto wee ka iji agwa Agana o. Ọmọ onye ọmọ onye ihe ọma na-atọ. ee ọkwa ya ee Ọmọ onye ihe ọma na-asọ nsọ. o wee bụrụ ya ee ama na akpọ Akpụ dike anyị nwere anyị nwere mmadụ hmm? lekwe na nna anyị ukwu kịta amaghị ọ sịgodo ofu onye na-akpọ obi ya ụgbọala o ji ezi mana ama m na ọka ha beghị wụrụ n'ụgbọala ka ọ ka akpa ya anyị akpa akaụntụ nọmba ya debe ya ebe a so that ị na-afụ ya ihe ọ bụla ị ga-enyekwenye ya ị na-enye ọ na-adị mma ka ị mee mmadụ appreciate mgbe ọ dị ndụ ee ọ wụhụ mgbe a chọrọ onye ahụ na-akọwazie maka ya ọ ya ka m ji wee bịa n'ụbọchị nke taa wee sị gị ebe ọ wụ na ị nọ na-ele n'anya ọ ka wụ nna anyị nwa ehwe gbasị gị n'elukwe nwa ehwe ehwe ya ma ha atọ so onye ọbụla bụ onye akpa mara ihe onwe ehwe ma ya ya ma na ọwụ gị nwee nwa ehwe ya na-elu echi onye na-echi nkwụ onye lụta ajụ taa ahụ ahịa gịnị Ee, akwa soja na oje ala ọgba ọlụlọ na ala aka- ọ- wee ka ọ bụ ig- Mana ere- igwe ee Sorry, adịwana nna ya ukwu. ee thank you nwa Nsogbu ịmara adịghị, mma nsogbu adịghị, Ee, nsogbu adịghị. Ee, asị m nke na-ewu nke anyị. Mm, A na-achị n'ụlọ mara mma were pụwa n'ezi. Mm, good good good onye ha dere ego tọpụwanụ na nke gbangete nwa m na ndụ ka ihe gbajiri eyi na ndụ anyị anọkata nọkwute ihe ọma ihe ọ sọkwasị na-eme